i could remember mgbe m batara obodo a obodo m na-abịa chee na obodo oyibo ka m na-abịa fee n'enu nọrọ n'afọ nnụnụ na-agbalata na-agbalata na-agbalata na-afụsị the down obodo fa na-ama sọ mma sị hei mana so na ọkwa obodo oyibo ka ị na-abata ife obodo oyibo dị n'afrịka ka ị na-abata ife ebe niile bụrụ sọ mma adị ọ n'abalị ọkụ na-enwu ebe niile bụrụ sọ mma dịka ezigbo obodo oyibo ezigbo a na-adịzi naanị m batazie ime obodo m batara mkpu wee pụọ m n'ọnụ wee sịgo ka m jegoro siti fụ ife mere na siti wee fụọ ndị sakarasị na siti na-asị na a na-azụ afịa ndị bịara abịa ọrụ adịrọ pụọ saịdị ebe ndị naijiria nọ ị fụ ebe e busi posta n'aka kwụcharụ kwụcharụ na-egosi ndị posta fụ ụmụ nwoke ebe fa kwụcha ka arụsị a pịrị apị na-eche ndị igbo ebe fa kwụcha ka arụsị a pịrị apị na-achọ ndị fa ya enye afịa ụmụ ụmụ ụmụ mmadụ fa ya enye afịa ka fa ngwa onwe fa m fụ ebe e derecha gold exchange gold exchange everywhere m sị ka ndị nwekwa gold exchange a sị na ọ ndị naijiria sị biko kedu nke dị n'obodo bụ ife nke a m sị ọ na ọrụ adịrọ a sị na ọrụ adịrọkwa ya a sị he relaxịa na ọ ya-adị mma na ọ ya-adị mma aka dịrọ nka kwụrụ akwụ aka etichatara m ife m kpọsa my mom na fon my mom asị biko nne buru nnọọ okpokoro isi natabakwa o buru okpokoro isi nataba o na obodo nke adịrọ gị mma n'arụ but na bụ m sịzị ya na m na-abatazi na ọ sị m he ma ka batakwana makwa ife na-emezi na naijiria ka ị chọrọ ịbata ị madị na na rice bụzi ego na ị mazị na ọchịchị tinubu na-eme nke anyị nka mee anyị nka mee nke ọzọ ọ ga-esi butegokwa ike oyi ya eji wee bịa na ị bịa na ịmanụ ma onwe ife ihe emechatanwụ mmanụ abcd mee 123 without that na anyị takụkwara atakụ so enyi m

guys na njem ya wọkụrụ fa sịsịa m biko natabazia o natabazia mana isibala afa isibala anafe every month fa na nke a jide fa ekpesiwere ya ekpere ka ị sịgodu fa na obodo a sikwara ike a sị he a na-ekpere ka na-ekpere na-ekpere chukwu na ya na-eme amara chukwu ya eme amara ka ife dị mma n'obodo a biko jisikwa ike nke anyị kakwa njọ biko na-ejikwa na-amaneji na-amaneji ị ka natakwana nke anyị kakakwa njọ ọchịchị tinubu so ọ bụrụ na fa asịgo gị nataba fa na-aworry gị nataba ewu gambia mmọnwụ etitala ọnụ ya na saịdị ya ewu ọfịa mmọnwụ etitala ọnụ na saịdị ya na saịdị gị ewu ọfịa that's why e ji asị nataba ụfọdụ sef afụrọ fon e ji sị fa nataba ụdị ndị a m fụsị na siti na-asakagharị ya akpọnwụ ha n'igwe fon ha da akụfe nwekwere fon onye na-enwere fon ka eke esisi ya natawa ụfọdụ sef ndị befa na-ekwuzi n'ime mmụọ fa n'ime chọọchị na-asị hei nwa m Okeke nwa m jere nọ natawazie a nọ na-akpọ ya n'ikuku na-evoku ya evoku because anakabụ na a na-enweta ya n'igwe anakabụ na a na-enweta ya n'igwe wee kpọọ ya sị Okeke natawa natawa keneli bụrụ ọkpụrụkpụ anya lụrụfụtasị alụrụfụta and agbagba isi adịgoro ad natawa nụnụ na anya bụ ife na anya afụgokwe nna ya bụ ife afụgo nna ka ya ya emekwanụ natawa ka na-ele na ka a kawụ na ị ka dịdịrị ndụ ka natawa lee na ifu gị e mana ọ bụrụ na ana na-enweta nwere onye na fon ọ bụrụ ebe a ka ọ ka njọ mvok ka a na-evokusi spirit hei o nwekwara Mgbankwọ be m jere eli mgbe amara ka esi wee nweta ana nna m amụọ n'ime ka ọ nọle onwe na onye ma mma ajụ kedu ka m na-esi wee kọ biko kene pastọ biko kene ee ndị ndị ndị omenala biko nụ na afịa na-efotie si kpọwanụ ya oku ka ọ natawa na m amakwa ma ọ ka nọ na nga ọ nakawụ na ọ nọ na nga a ka na-echere mgbe ọ pụta na nga ma nke ọ na-atala enweta ya na fon ya bụ ive enwekwenu ka o si wee dị biko kenenu ya bụ ive elikekwen ma ọ kawụrụ ndị ọka be anyị asị na ya bụ ive elikekwen ọ karịrị akarịnụ e nwere ka esi wee kpọọ ya n'igwe natawa mana ọ bụrụ na a na-akpọ gị akpọ ịtara anyị na-enweta nwa pụpọtani fon iji akpagharị na-asakagharị ka na-eche ka okwe sụọ etie okwe olie okwe etie okwe elie okwe na-agbachacha aka kpọọ ya na dị pụpọtani fon ya anyị ọkụọ